biko ọ bụrụ na ị bụ onye igbo soro kwere na bekee wụ agbara ọtụtụ mgbe anyị nọrọ ma onye mma ma onye mpa ma onye igbo ha sị gị na bekee wụ agbara o ọ bụrụ na i so kwere ihe dị otu a biko soro m ka anyị tọwatụ ya ka anyị mara ma ọ wụ eziokwu ka ọ wụ asị ọ bụrụ na anyị na-aga n'iru achọrọ m ka i buru ihe abụọ n'obi nke mbụ ọ bụrụ na ị bụ onye igbo so sị na igbo enwe mmadụ achọrọ m ka ị mara na i sokwa n'ụkọ mmadụ nke abụọ ọ bụrụ na onye igbo na onye yoruba na-eme ihe onye yoruba na-agwa onye igbo sị ya abụ m onye yoruba o amaka m omenala nna m o m ga-emekwe gị ihe ama m na o doro onye yoruba ahụ anya na onye igbo ahụ ama chineke na ọ ka la-achọ chineke bekee wụ agbara ị wụrụ onye igbo so kwere n'ihe a achọrọ m ka ị mara na mụ awụ onye olokoro ọ na-ewute m na nwa bekee bịara n'obodo nke chineke ịrụ ụzọ la-eji mmiri onye igbo la-aja ya nka la-eto ya mana o doro m anya na mụ awụ onye igbo pụta were mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị itaja na olokoro pụta were mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ jie mmiri makwanụ chụọ mmiri na ọ ga-adị onye Igbo mma n'anya maka na ọ jụrụ onwe ya ị bụrụ onye Igbo achọrọ m ka ị mara na ihe mere bekee agbara wụ agbara bekee butere n'ala nna m aha m bụ Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmaahịa n'obodo nke Chineke ekelere m ọha na eze ekelere m ndị nze na ọzọ ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ shị ha onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ wo achọrọ m ka anyị weta bekee wụ agbara ka e were anya ndị igbo were ntị onye igbo na obi onye igbo tinye ya anya ị bụrụ onye igbo ka kwetere na ọ wụ Solomon kacha mara ihe n'ụwa achọrọ m ka ị mara na o nwere nna nna m ndị ogbonna wee ndị kwuru ikiri agaala m Ọmambara hụkwa ndị nna nna ha kwuru ikiri na ha amaghị ihe karịa na Solomon amaghị ihe karịa ha ọ bụrụ na ị jụ onye igbo sị ya gịnị kpere ka solomon mere o ji wụrụ onye ma ihe ya sị gị na e kutere nwa a jụ onye nwe nwa gaba ahụ na ezigbo onye isi ojii ime onwe ya na o nweghị ihe ahụ na ndị ahụ chọpụtara ihe igbo na-eri eri nri ahụ ị na-eri ndị ahụ chọpụtara egwu ekpe egwu mmanwụ ndị wepụtara egwu a la-akụ ndị ichie ndị nna anyị ndị nna nna anyị ha ndị ma ihe ndị ndị were ihe ọma niile chineke ji gọzie ha bie ndụ n'ụwa nke bụ eziokwu bụkwara na bekee a na-akpọkwanụ agbara na agbara ahụ niile chineke ji chọọ anyị mma n'ụwa anyị nwa dịrị ha azụ ọ bụrụ na anyị tụgharịa soro omenala igbo anyị na ha dị na mma eji m n'aka na mụnwa bụ onye igbo ga-emepụta ihe karịa nwa bekee ha efee m ka eze maka na abụ m eze ọ bụ igbo nwe eze ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ